nin baaraw ninnu donna ni dantigɛlikanw ye alhamdulilahi an bɛ alahu subahana wa taala tanu ni ka a barika da ni an karamɔgɔ denkɛ nali ye an fɛ wurun yan fɛn min ɲɔgɔn tɛ kɛ bɛɛ ye ala sɔnna k'o k'anw ye an bɛ alahu subahana wa taala tanu la ni ka a barika da ka ɲini alahu subahana wa taala fɛ sirifukɛ a nana ni hɛrɛ min ala ka dɔ far'o kan an b'a dɔn u ma na ni tɔɔrɔ wa tɔɔrɔ yɛrɛ t'u kɔ fɛnɛ u nana ni hɛrɛ dama dama ɲini ala subahana taala fɛ yarabi ala ka dɔ fara o kan a bɔra ka min to so yarabi ala ala k'o jidi ɔ ka ɲini ala subahana wa taala fɛ a n'a ka jama u kɛnɛman nana an fɛ cogo min yarabi ala ala k'u kɛnɛman segin ten ɛɛ siyɛntula komini karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la ani wurun komini karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la ɔ u bɛɛ damana foli nin k'an bɛ sirifukɛ fo ni ka waleɲuman dɔn ni ka a barikada eh, silamɛya an bɛ min nɔfɛ n'o ye silamɛya ye ala k'a jidi parce que n'i y'a mɛn ko silamɛya jogo de don ni jogo ma ɲa silamɛya ma dilan o fɛn fɛn bɛ ka fɔ kɛnɛ nin kan yan ala k'a lamɛnko tulo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma eh, jamakulu nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la eh, n bɛ fili ka da ye karamɔgɔ n'a ka denbaya ye hɛrɛ kanu ni diɲɛ bɛɛ ye bɛɛ b'o kalama bɛɛ y'o seere hali jugu y'o seere o kɔfɛ ni mɔgɔ min ko i ɲɛ tɛ d'a kan ala k'i halaki ala k'i mago sa n'i donna kungo kɔnɔ n'i ɲɛ dara fɛn kan ka kɛ waraba ye na waraba y'i gwɛn n'i ferenkela fɛn n'o kɛ nkorongo sa ye ni nkorongo sa y'i ferenke i sen na n'i binna i disi ka bɛn gunguru ma i haraba harabatɔ mana dɔgɔtɔrɔso la ka n'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɔlen don i ka taa fɛrɛ minɛ jahanama kɔnɔ ala ka ala bonya kama
se min bɛ karamɔgɔ ye bi k'a den di anw ma se t'an ye u dumuni t'an bolo siyɔrɔ tɛ an bolo k'o ka na an waaju aa anw bɛ alahu taala tanto n'o ye ka ala barika da sijan ni kɛnɛya an b'a ɲini alahu taala fɛ ala ka a sabati karamɔgɔ ni a denw ye yarabi maa maa n'o ko o ti ɲɛ a kɔ u ka ŋaniyajugu ala k'a segin u yɛrɛ ma hali bi ansaru eh, jabatɛ y'a fɔ cogoya min na ansaru an k'an jija an jogo kan karamɔgɔ ye min yira an na n'an tugunna o nɔfɛ foyi si t'an ye ni alijinɛ tɛ hali bi ala k'an ka layiduw dafa ala k'an ka layiduw dafa an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo nisɔndiya min bɛ n na bi n tɛ se ka tɛmɛ nin kan serifu ibrahim hayidara

fo ala ye mɔgɔ min dusukun fɛrɛ ni ala ɲɛsiranɲɛ ye ala y'o kabako de don aw la o kabako don i ka dugawu jaabi ye ka kuma surunya iba hayidara fɛn b'e la min ka bon hakili ma nka min bɛ se ka faamu an b'o fɔ serifu ibrahim hayidara ni jamaba in sigilen don ka e de lajɛ amamaka shababu

dɔgɔnɔkɛ dɔ ye ne wele ne taalen segu a ko ɲan i gɛrɛlen don iba la a fɔ a ye mobiliko gɛlɛya kun bɛ ne na hami kun bɛ n na jɔrɔ kun bɛ n na a sɔrɔli jigiya tɛ n ye a ko ɲan ne gɛrɛla sirifu iba la n y'a fɔ n kɔnɔ n ko n b'a ɲini ala fɛ i b'a dugawu kɛ n ye mobiliko hami bɛ ne la

silamɛw an sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la kisi bɛ ala bolo yarabi ala ka a caya an kan urun kɔnɔna na ni mali bɛɛ kɔnɔna na ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ala ka hɛrɛ nati jamana in kɔnɔ n bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna k'an se urun kɔnɔna na ka bɛn nin wagati ma an nisɔndiyalen bɛ ala fo ka urunkaw yɛrɛ fo u ko alimami b'an fɛ kɛnɛ kan yan dugutigi b'an fɛ kɛnɛ kan yan monsieur le maire b'an fɛ kɛnɛ kan yan kɛnɛ kan ne bolo kɛnɛ wasara kojugu walahi jama fɛnɛ bɔra fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka na garibukɛ kunbɛn ahan ka bonya kuma caman fɔ ɔhɔ o kɛra ka d'a kan n'i y'a mɛn karamɔgɔ ye ɲɔgɔn kumaba fɔlɔ tɛ ɔhɔ dugutigi bisimila ka ɲɛ a ka dugu kɔnɔ nka n'a m'i bisimila ne ma d'a la kumaw tacogo bi ɲɛ dugutigi ye sira di a ko dugu y'an ta ye a y'an wasa monsieur le maire bolila o kuma kelen kan alimamiba fɛnɛ b'an fɛ yan n y'o f'i ye hasidiya mun ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o ye karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ye nka alimami hasidi tɛ a y'a ka bonya bɛɛ bila ka na garibuw kɔnɔ fo ka se nin ɛri ma ala ka mɔgɔw karaba a ye yarabi a ka nin waati min kalifalen don a la mɔgɔw gideli la n'o ye mɔgɔw bilasirali ɲuman ye ala ka hikima an'a faamu d'a ma ala kana an tigɛ a la ne nisɔndiyalen don urunka bɛɛ bɔra minnu bɛ bɔ ka na politiki mɔgɔw de kunbɛn nansɔrɔ u na t-shirtini dɔ sɔrɔ k'a don walima isansini dɔ na k'u ka moto la u na kulo n'o tigi tɔgɔ ye walima kɛmɛ filaw ni waa kelenw bɛ sɔrɔ nka cɛ ni muso minnu bɔlen don depuis tilegan in na nin bɛɛ y'u ka baara bila ko ayidara den bɛ na urun kɔnɔ aa dan tɛ nin sara la ala bolo dɛ aw sara tɛ ne bolo nka aw sara bɛ ala bolo mun ka bon nin bɛɛ ye n bɛ to k'a fɔ n ka kumaw la bonya tɛ iba la iba yɛrɛ ma fɛn kɛ yɛrɛ mais a ye iba kanu a fa kama depuis tilegan na k'a ka baara bila ko iba bɛ na iba ye jɔn ye iba ma fɛn kɛ o nka an ye layidu dɔ de di iba fa ma an ko ayidara an b'i fɛ an ni an n'an ka nafolo bɔnna o bɔnna bi bɔ i la an pɛrɛnnen don k'u dɛmɛ aa nin ye ne fa dɛ sinon ne iba bɛ nin bonya sɔrɔ min nin bonya foyi ti iba la nka mɔgɔw sigilen ka ne lamɛn bi o ye hayidara kama ye an ka sababu ɲuman n'o ye hayidara ye ala k'a n'a kɔrɔta a ye n bonya hayidara kama yarabi ala k'a n'aw yɛrɛ bonya fuseni k'o ye kama ye bamananw ka dalen don n'i ye misi fatɔ ye bilakoro dunan ye bilakoro yɛrɛ ko tɛ a bɔra fɛn dɔ la o de ko don sinon ale ye basa dunna de ye a tɛ sogo dun nin ye wulibali ye dɛrɛ nka u y'an bonya ka saga caman fa an ye an ye sogo dun fo ne yɛrɛ ko jabatɛ ma a k'a janto a yɛrɛ la urunkaw ala k'a n'aw sara ala k'a n'aw dɛmɛ n bɛ jamiyatul ansar diini fo k'u waleɲuman dɔn zumana ale de kɛra an ka nin nali sababu ye yan n'i ye ko dabɔ ala kama fuseni ala b'i dɛmɛ mais n'i y'a dabɔ n ka ye kama a ti mɛn bamananw b'a f'i ye zana na fali ti mɛn boli la n'i ko fali ma kururu n'a ma sɔn a to a ka taa sɔɔni a b'a kɛ a bɛ jura jura bila a bɛ taama boli ti fali la dɛ n'i ye ko dabɔ ala kama ala i yɛrɛ de b'i sigi k'a taatɔ lajɛ i t'a dɔn a kɛra cogo min zumana an bɛ mobili kɔnɔ a a yɛrɛ a ko a ko jama bonyana ɲinɛn koyi a bɛ ne dusukun na e y'a dabɔ ala de kama i y'a dabɔ i ka dugumɔgɔw ka kunun ala tɛ sɔn fiyewu ko o langolo to ta a daminɛna cogo min na a tɛ to ten sinɔn an bɛ na don min na yoro mobili kun tɛ tɛmɛ hali fila kan nka ala sɔnna bi mobiliw tugutugura ɲɔgɔn na bi f'i i ɲɛ i b'a dɔn ko hunaka yadun khafiya tɛgɛ dɔ bɛ yen nin ko in kɔrɔ mɔgɔw ɲɛ tɛ tɛgɛ min na o ye daliba masa tɛgɛ n'i ye ala tɛgɛ minɛ k'i bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ ala yɛrɛ b'i dɛmɛ ala yɛrɛ b'i dɛmɛ dɛ in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum n'i ko i b'ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ dɛmɛnan na ala yɛrɛ b'i dɛmɛ wa a bɛ tila k'i sigi yusabbit aqdamakum juguw man'u ti a la u bɛ bin jamiyatul ansardini mɔgɔ ti s'aw la a ma ala dɛmɛ k'a fɔ an ma an b'an ka du balo cogo di dɛ aw ye ala dɛmɛ de an b'a bɛɛ di lahara an bɛ taa kunbɛn i n'a fɔ kira n'a ka sahabaw y'a kɛ cogo di kira n'a ka sahabaw y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ di ala ma k'u yɛrɛ feere ala ma kira bɛ hijira don min na ka taa madina a ye ɲininkali kɛ dɔnnibagaw fɛ yen o de la n bɛ fɛ ka misaliya ta sahabaw la aw k'a dɔn ko aw ɲɔgɔn ti sɔrɔ jamiyatul ansar din kira taara madina don min na a ye dɔnnibagaw ɲininka ala y'a exige silamɛw kan ni e ye tilela dun bi walima ni e ye daraka dun bi e tilela e sen bɔr'o la e b'i ka tilela doni ka t'o di kira n'a ka jamakuluw ma fi sabilillah el ansar ansaruw kun ka baara de y'o ye ni e ye tilela dun ni e ye daraka dun bi ala ko aw ka sen bɔ tilela dun na aw ka si tilela kɔngɔ la ni aw ye surafana dun bi aw ka sen bɔ daraka la aw ka si daraka kɔngɔ la aw ka dumuni ta ka taa di muhajirinaw ma n'o ye e, e, makankaw minnu na ansaruw ye ɲɔgɔn dɛmɛ ten de ɔ aw minnu bɛ yan bi aw kɛra olu kɔtɔw ye diinɛ tali suguya bɛɛ la ɲɔgɔn dɛmɛ na hinɛ ɲɔgɔnna na ala ka diinɛ bɔli la dogo la aw de yera bi wa diinɛ bɛɛ kɛra aw ye bi ni mun ka bon sigi bɛ k'o de kan sigi tɛ kɛ fitinin kan o de la ala y'aw bonya bi ka aw wasa bi ka bonya bɛɛ k'aw ye bi mɛ a kɛra ni jumɛn ye ni aw jogo ye kira mamadul mustafa sallallahu alaihi wasallam tuma min a cira u nana kira ɲininka k'i nana ni mun ye de ye kira ko bu'istu li utammima makarima al akhlaq a ko ne mamadu ma ci foyi kama fo ka na jogobaw sinsin ɔ aw ansaru b'o jogobaw de kan sahabaw tun bɛ jogoba min kan ala sɔnna bi o jogo minɛli ka baara kɛ n'a ye aw de y'o kɛ sahabaw ye bayi'a min ta k'u kale ala ka kira ye bayatul isilamiya kɔfɛ an b'i dɛmɛ an ni a n'an ka nafolo aw y'o bayi'a kelen de ta wa a bɛ ka silamɛya dɛmɛ an ni a n'an ka nafolo dɔgɔtɔrɔso tan ni wɔɔrɔ an b'o la nin waati in na aw y'o jɔ silamɛya tɔgɔ la fi sabililayi dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ fila fila n'i ye ninnu jɔlen yɛrɛ ye hali a dɔw bɛ mun dun sini a t'u bolo mɛ u jɛn'u ka dunta kɔ k'a di ala ma fantanw ka furakɛ fi sabililayi a dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ansaru aw kɛra kabako fɛn aw ye aya de ye ala ye aya minnu bila ka na diɲɛ laban na mɔgɔw k'a ye aw ye ala ka kabako de an bɔra kayi sisan baara mun kɛra n'i y'a ye k'a fɔ ko dɛmɛ ma bɔ arabu jamana kan ka na i ti d'a la bilahi ka so jɔlen ban ka ekɔliso tugu a la n'o ye lise ka tila ka misiri dagabana jɔ k'o fara a kan ko n'i ye se n'i ye so di ayidara ma k'i b'a seliyɔrɔ bila a kɔnɔ a n'a ka jama kayikaw y'a kɛ bi miliyɔn joli y'a jɛ miliyari joli lo dɛ miliyɔn bi duuru de y'a jɛ miliyari kelen na mɛ a ye ɲininkali kɛ fonkisiyɔnɛri bɛ yan waritigi ye jɔn ye dɛ nin bɛɛ ye fantanw ye mɛ n'a ko a bɛ ala dɛmɛ ala bi bɔda kɛ aw ye aw yɛrɛ kun sigi tɛ ni bɔda min ye ala de y'o kɛ aw ye ni ansaru y'u ni da hali kulu buzeli kan n kal'ala ka kuranɛ bonya na sini t'a sɔrɔ a dugu jabate ko ten kulu bɔra bankɔni na dɔtɛriso jɔlen don yɔrɔ min na n'i ye gouvernement bila k'u ka taa dɔtɛriso jɔ u b'a f'i ye k'a tɛ se ka jɔ yen mɛ fɛn dɔ de b'a jɔ yen ala dannaya de ye anw mago tɛ bi la anw mago bɛ sini de la o de la ansaru mankutu la aw ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ aw ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ dɛ ala ye aw de bonya wa ala ye aw de karama bi ni aw jogo ye o de la n kuma o kuma n b'a fɔ ansariw a ye sinsin aw jogo kan ee mɔgɔw bɛ aw ɲori koyi aw bi ɲori bi aw jamiyatulu ansari diini kelen kelen i n'a fɔ kɔnɔ kɔngɔtɔ bɛ ɲɔ ɲori cogo min na. eh, alimami caman ka fili misiri kɔnɔ o ka fisa ansaru muso dɔ fililen ye a cɛ yɛrɛ tɛ dɛ ansaru muso bilayi n'a filila dɔrɔn e yɛrɛ ansaru tɔ baya b'i bolo ee aw bɛ fɛnba de kan koyi o de la gosi bɛ kɛ aw la nka mankanw bɛ ci nka maa tɛ se ala ka n'i tɛgɛ dira daliba masa ma ala tɛ sɔn k'i janfa ala ko kuranɛ kɔnɔ n'i y'i jigi sɛmɛ ale la a bɛ bɔda k'i ye i hakili tɛ bɔda min na ala y'o bɔda kɛ aw ye ka miliyɔn kɛmɛ fara ɲɔgɔn kan ani kɔ k'a di sɔrɔsiw ma u ka mugu ta ka juguw kɛlɛ n'a ye jɔn y'a kɛ a y'a fɔ ye mali dugukolo kan ni ansariw tɛ jɔn kira ka hadisa jɛlen bɛ yen hubul watan minal iman ko faso kanu ye limaniya dɔ ye aw ye faso kanu yira o de la ne y'a fɔ ni ansaru badge bi mɔgɔ min disi la ee kana siran e ka wari de bɛ gouvernement kɔnɔ i m'a minɛ dɛ réfugié ko nana yan a faso denw b'a la faso wɛrɛ denw b'a la muso dɔw bɛ yen olu bɛna taa jɛnɛya kɛ pour que k'u denw balo ansaru ye wari fara ɲɔgɔn kan miliyɔn kɛmɛ ani kɔ miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn tan ni seegin heyi fuseni ni ɲɔgɔn dɛmɛ banna silamɛya la kafiriya ka fisa n'a ye kira muhamadu mustapha sallallahu alaihi wa sallam a ka hadisa jɛlen bɛ yen a ko alimumin lilimumin kɛlibuniyan yasudu baadu baadan. kira ko ten de ko mumini n'a mumini ɲɔgɔn k'u bɛ n'a fɔ kogobolo de dɔ de bɛ dɔ gɛlɛya n'i ɲɛ bɛ dɔ la dingɛ kɔnɔna na i bɛ t'a bɔ dingɛ kɔnɔna na aw ye mumini ko bila dɛ hali kerecɛnw a y'u bɔ dingɛ kɔnɔ miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn tan ni seegin ansaru badge de b'u disi la ye kerecɛnw b'a la ye dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ diinɛ na ka d'a kan aw ka kira hinɛna mɔgɔ dɔw la minnu tɛ diinɛ na ee ansaru aw de bɛ ka kira ɲɛji cɛ bi muso dɔw kisira jɛnɛya ma ni aw ka fila fila n'aw ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ sans arabu wari ala k'an n'aw wasa ansaru ala k'an n'aw bonya karamɔgɔ ka laɲini ala k'a sabati an bi sanni ne ka nin ti bila dɛ nɛnini t'an bɔ nin kan bagabagali t'an bɔ nin kan wa e ka kɔrɔmatigɛli t'an bɔ nin kan manil fard manil jabar manil muhyi manil mumit manil nasi wahidu foyi t'an bɔ nin kan n kalila ala la hali n'i ye tasuma da an tɛgɛ kan ka tile yenge k'a jigin ka n'a bɛn an kun tɛgɛ camancɛ ma karamɔgɔ ye mun fɔ o de ye wulibali ye an bi t'o de kan ala k'an don o la ala kana an bɔ nin na fiyewu ala kana sira foyi yira an na ni karamɔgɔ ka nin sira in tɛ jabate an bɛ ansaru kanubagaw fo maa caman ye baya kɛ u ma don ansaru la bayakɛla ka ca kojugu ansaru ka dɔgɔ bayakɛla kɔrɔ cɛ caman jɔlen don yan olu ma barisi ta fɔlɔ nka u ye ala ta minɛ ansaru kanubagaw an b'aw fo ala k'an n'aw fana sara n'o banna sa jabate mawdu mun labɛn b'i bolo i b'i sɛnsɛn an bɛ don o kɔnɔ waati fitinin kɔnɔna na ka d'a kan ale y'a bɛɛ fɔ k'a ban ni ansaru karamɔgɔw tɛmɛna yɔrɔ min na fuseni i hakili lafiya a bɛɛ fɔra i bɛ na dɔrɔn ka dugawu de kɛ ka taa komi kuma ye wajibi ye ni u nana ne bonyalen don n fa kama u b'a fɔ an ka karamɔgɔba denkɛ nana f'ale ka kuma ale fa kama sinɔn ni ninnu kumana yɔrɔ min na i t'i ci fɛ kaba yekuru la kaba bilahi kaba yekuru la kaba ne b'a dɔn ale olu y'a bɛɛ fɔ k'a ban wa u ye mun fɔ a y'a minɛ siga t'a la dɛ a ti yɛlɛma ni haidara ko n ko ni haidara den ko n ko ni ansaru karamɔgɔ ko n ko t'i ci fɛ fo lahara danfɛn t'ala ka dugukolo kan b'a yɛlɛma

ala min n'o ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛlen tigi nin ye tiɲɛ ye dara ala ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye fuseni ala ye bɛɛ jɛ o la mɛsi donna jɛlen don o la mun ko n tɛ ala fɛ diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi o jɛlen don o la mun yɛrɛ ko n tɛ ala ko la n tɛ foyi la o jɛlen don o la ala ye bɛɛ jɛ diɲɛ hinɛ lɔkɔlen la k'i sigi ka mɔgɔw lajɛ a bɛ dɔ kɛ nafolotigi ye a ti misiri yɛrɛ yɔrɔ dɔn kaba ala k'a da a te ma tigi nka dɔ bɛna sa ale ala nɔfɛ misiri kɔnɔ hali a t'a dɔn a bɛ mun dun sini o masa ye ala de ye he ala ye n ka bon koyi diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi a y'a di bɛɛ ma gulɔmina lajɛ gulɔso kɔnɔ ala ko ko a kana gulɔ min ko gulɔ haramuyalen don aw kan mɛ gulɔmina ko ala n tɛ n b'a min piyan i ka dugukolo kan koyi wa foyi ti bɔ a la wa sumalen bɛ jigin a ŋɔnɔ fɛ a lafiyalen don f'a bɛ girindi nka a y'a ɲininka a bɛ dugukolo min kan a ta don wa irisiw delila k'a dilan ka tɛmɛ yan mɛ n'a ye ala diya a tɛ gulɔ kalaya ŋɔnɔ fɛ f'a b'a fɔɔnɔ mɛ ala ko inna rabbaka labil mirsad n ti kɔrɔtɔ i min i min i min yanni waati nin cɛ ala muɲunen don ka jɔn bɛɛ kɔnɔ o muɲu ye jumɛn ye o de rahman diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi aha rahim ayiwa o de kɛrɛnkɛrɛnlen don anw ansaru diiniw ye lahara hinɛ kɛrɛnlen tigi o bɛ anw de ye maa wɛrɛ bɛ se ka y'a la koyi n'i y'an ladege k'an ka baara ɲɔgɔn kɛ i yɛrɛ b'a la walahi nka min mɔgɔ min ta don o ye anw bayakɛlaw ye

seyidulu bashari la n'o ye muhamadu salalahu alayhi wa salam an bɛ sɔli muhamadu mustafa kan a n'a sodenkɛ sanuman fuseni kana sɔn ka don du kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma dutigi fo da yɛlɛlen don dɔrɔn i pan ka taa ten a karisa bɛ yan dutigi sigilen bɛ kalaka sanfɛ a ye don cogo ma ɲɛ n'i kunnajara n'a ko bɔ kɛnɛ ma o ye kunnajalen ye nka ni bere y'i sɔrɔ i y'o ɲini a silamɛya ni silamɛya yan a da ye ninnu de ye ana madinatul ilm wa aliyun babuha ninnu de don koyi kira ko ne ye dɔnni so dingɛ ye madinatul ilmi wa aliyun babuha n mɔdenw de y'a kile a da ye n'i ma don olu fɛ n'i ma sɔli ne ni mɔdenw kan i bi da o da pɔnte a bɛɛ ye fu ye o la an y'an sinsin ni nin kira mamadu mustafa ye ka sɔli a kan a n'a so denkɛ sanumaw ala k'an makoto u lahɔrɔma n'u bonya kama yarabi ala k'an ka kumaw ala k'a kɛ kuma sanumaw ye minnu bɛ don jɔn dusukunw na kira mamaduli mustafa a n'a mɔdenw barika n'u bonya kama yarabi ala m'o kɛra ye kira in ka bon kosɛbɛ tanun t'a la ka s'a dan na ale de sababu la an bɛ dɔ fɔ ala ko la bi fuseni a ma jigin e kan a jiginna dɔ de mɔkɛ kan o de y'a lase an ma an b'a ta olu ka dabada ma o de la burudutigi b'a f'i ye fa mablagul ilmi mm. fihi annahu basharun

imamu ali karramallahu wajhahu ala ka kisi b'a ma mm. alayhi salam ala ka kisi b'a ma a n'a so denkɛ bɛɛ lajɛlen aha ko imamu ali ko yati ala nasi zamanun ko waati dɔ bɛ na ni adamaden ninnu ma mɔgɔw ma aha la yabka min alqur'ani illa rasmuhu
ko kuranɛ ti to an bolo foyi ye fo n'a kɛra desɛn ye ninnu bɛ ko dɔn koyi nin fɔ ni bi cɛ san joli don nka fuseni kuma in tun bɛ ka fɔ ne ni e de ye anw y'a ye bi walayi kuranɛ ti foyi ye bi fo n'a kɛra desɛn gansan y'an bolo. ka d'a kan kuranɛ jiginna laseli mun kama o laseli tora yen an nidungɔ de bɛ ka fɔ a kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ ti ka jate tugun fuseni kuranɛ laseli banna koyi mun tora ye kuranɛ ko la dɔrɔn k'an ka sɛnɛ n'a ye bilahi ka kulo misiri kɔnɔ dɔrɔn nka kuranɛ ye mun fɔ an ye an ban'o ma k'an dan kɛ kuranɛ kan duman mɛnni gansan ye kuranɛ danna nin ma bi kuranɛ kɛra misigikan ye bi n'i ma da ka a siyɛnɛ o ko e tɛ foyi dɔn k'i ma kalan mɛn kuranɛ yɛrɛ laɲini an ban'o la pewu bi kuranɛ ko cogo di mamadu innaka la ala khuluqin azim mamadu bi jogobaw de kan kuranɛ nin ye kuranɛ dɔ ye nin t'a desɛn kuma ye dɛ nin y'a kɔnɔna kuma ye nka nin jogo bɛɛ tora ye waajuli bɛɛ bɛ kɛ k'a ban da ti maga nin jogo ninnu na kuranɛ ye jogo ɲuman minnu fɔ ye kuranɛ ye wale ɲuman minnu fɔ ye kuranɛ y'an su ka kɛ sira ala ɲɛ siran ye mun kan nin bɛɛ bilala bi k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma mɛ kuranɛ yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye o bilala pewu a yera bi dɛ walayi kuranɛ ma to foyi ye anw bolo fo n'a kɛra a desɛn gansan kɔni b'an bolo n'an kɔntana an bɛ taa ɲɛ d'a kan ka kuma dumanin fɔ a kɛrɛfɛ ka tɛmɛ ten mɛ kuranɛ ko fara walimuso la o banna bi o yera aw de la n'i b'a fɛ k'o wajulu mɛn bi fara walimuso la dɔlɔ bila mɛsi bila i tilen i bɛ ansaru karamɔgɔw yɔrɔ ɲini sinɔn n'a bɔra o la a tɔ bɛɛ fo ni ala ɲɛna mun ma yen sinɔn ala ko la takinatu min rahmatila a kana jigi tigɛ ala ka hinɛ na inna laha gafuru rahim ala de bɛ hinɛ a ka jɔn bɛɛ lajɛlen na wa aw kana jigila tigɛ ala ka hinɛ na o de fɔra an ka kuranɛ kɔnɔ koyi mɛ ala ko kira ma mamadu ne m'i ci foyi kama fo ka na mɔgɔw lasiran ila bashir wa nazira ne m'i ci foyi kama mm. fo ka na mɔgɔw sɔnsiran k'u bɔ walejugu la k'u nisɔndiya n'u ka walejugu bilali ye n'u ka alijinɛ mun bɛ k'u kɔnɔ yen mɛ nin bɛɛ bilala bi a bɛɛ dagara anw fɛ kuranɛ anw ka kuranɛtigiw fɛ bi jɛnɛya bɛ kɛ asafurula i b'a yafa sonyani bɛ kɛ asafurula i b'a yafa mɔgɔ bɛ tɔɲɔ asafurula i b'a yafa o de fɔra an ye an ka kalanyɔrɔw bɛɛ la o de bɛ fɔ an ye ko ala de yafa bɛɛ masa ye i mana kojugu kɛ cogo o cogo n'i seginna ka na ala yafa deli ko ala bɛ yafa yɛrɛ de kama dɔw yɛrɛ ka kuma na ale ko ko ala yɛrɛ tɛ kɔntan fiyewu f'a k'a ye ko jɔn k'ale kota ni ale y'a ye jɔn y'a kota tuma min na ni jɔn ko sadiri kɛ k'i tɛ jurumu kɛ k'i b'a fɛ ka ala yɛrɛ de wele yɛrɛ la kuwa f'i ka ala kota de ala ka sɔrɔ ka yaf'i ma n'o kɛra a b'a fɔ e tɛ foyi ne ka jɔn jasilen kɔ e tɛ se ka ala e tɛ se ka dafa i komi ne ala f'i ka n ko ta de n ka sɔrɔ ka yaf'i ma nin bɛɛ fɔra mali la yan maa e fara jɛnɛya la o fɔli dabilala an bɛ lafiya ni jumɛn o de bɛ ka fɔ an ye a ye ala yafa deli dɔrɔn n'i tilala waati min na n'a fɔ ala yafa n ma ala pɛrɛnnen don k'i kɔnɔ a tɛna kɛ ni sariti dɔ bɛ e mɔkɛ ni ala cɛ sinɔn doncogo ala y'a fɔ an ye o wa hadayinahun najidayini n ye sira fila de yira an na ima i ka kɛ silamɛ ye ka jogo ɲuman ta i n'a fɔ aw ansaru bɛ k'a kɛ cogo min na walima i ka kafire i ka taa ala sɔrɔ yen mɛ wajulu tɛ kɛ ni jogo ye tuguni dɛ wajulu bɛ kɛ ni jurumu yafa dɔrɔn de e mɔgɔ min jogo ma se ka ɲɛ ne bɛ ka yafa sira yira o la ko da bɛɛ yɛlɛlen don ye mun ka jugu n'a bɛɛ ye ko n'an tilala ka don an ka wale juguw la janɛmɛ kɔnɔ ko ala bɛ tila k'an bɔ kuranɛ yɔrɔ jumɛn m'a f'e ye ko kuranɛ kɛra dɛsɛ de ye han nin bɛɛ fɔra an ye bi ko ni mɔgɔ min sara k'a to jogo juguya kan k'a to maasiya kan so khulq ko n'o tigi sara ko ala b'a don janama kɔnɔ waatini kunkurunin kɔnɔ ko n'o waatini dafara ko ala b'a ko zamzamu kɔji walima kawusara kɔji la ko ka tila k'a yɛlɛma k'a n'an bɛɛ bila alinɛ kɔnɔ anw minnu y'an ka baya ta ka jɛ walimuso kɔ ka jɛ walinafolo kɔ ka jɛ bezɛnkɔnɔya kɔ k'a sɔrɔ a se bɛɛ bɛ an ye mɛ cɛni y'i wa a ma diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ala n den da dabila e ko cogo di i bɛ se ka mun kɛ ala ko ina rabaka labil mirsad n b'a kɔnɔ ala y'i kɔnɔ rɔnpɔye na a tila ka t'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ ye ko ala ka tila k'e ko kawusara kɔji la ko o jurumu ɲangata k'i la janɛma kɔnɔ apɛrɛ ka tila ka e ko ka e jɛ ka tila ka alinɛ kilimu baraje e kan i n'a fɔ a barajelen don ne bayakɛla kan cogo min na bilahi o ye nkalon ye o ye nkalon ye ala t'a yɛrɛ sɔsɔ alinɛ dilannen don mɔgɔ minnu ye i b'a dɔn fuseni ɲumankɛlaw dɔrɔn de don kuranɛ y'o fɔ k'o ban a ko man khafa makama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa ni mɔgɔ min ye walimuso to yen ka walinafolo to yen ka bɛnsɛnkɔnɔya to yen ka sinjitigɛ to yen ka namara to yen ka gulɔjugu min to yen ko fa inna aljannata hiya almawa ko alinɛ o tigi de taa yɔrɔ mɔgɔ min y'a si bɛɛ kɛ gulɔjugu min na k'a si kɛ jɛnɛya la k'a si kɛ sinji tiɲɛ na k'a si kɛ tɔrɔnperi la o salen ko ala ka tila ka t'o ko kawusara kɔji la k'o bila alinɛ kɔnɔ bilahi ala ye mun fɔ a filila o ma fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ fa inna aljannata hiya almawa man hum mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ala m'a fɔ an ye kuranɛ fan si ko jɛnɛyakɛla bɛ tila ka don alinɛ na ka tila ka don janɛmɛ na ka tila ka bɔ ka taa alinɛ na a y'a yɔrɔ yira n na kuranɛ kɔnɔ kuranɛ bɛɛ kɔnɔ a tɛ yen ko maa bɛ don janɛmɛ na ka bɔ a tɛ yen kuranɛ bɛɛ kɔnɔna na a tɛ yen selila dɔ tun bɛ seli ala kira ka misiri kɔnɔ o de la an y'a f'i ye ko seli tɛ silamɛya ye kira taara k'a bɛ taa seli a su kan kuranɛ ye mun fɔ kira ye o ma dogo mɔgɔ la o kira bɛ sɔn ka seli kafiri su kan di bolisɔnna su kira bɛ seli o kan a tun bɛ seli kira ka misiri kɔnɔ kuranɛ ko mamadu kana seli mɔgɔ nin maana sugu sugu su kan u sara matu wa hum fasikuna u sara k'a sɔrɔ fasigiw don tiɲɛnikɛlaw don fasigiw kɔrɔ arabukan na tiɲɛnikɛlaw don u kafiriyara ne ala ma u kafiriyara n ka cibaa ma wa u sara k'a sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw don ni tiɲɛnikɛla sara jaa bɛ taa jahanama de kɔnɔ jabati an ka taa ɲɛfɛ ko kuranɛ ti ban foyi la fo n'a kɛra dessin gansan ye wa kuranɛ dessin de bɛ maaw bolo bi dɛ k'i kan diya n'a ye dɔrɔn mais kuranɛ ka laɲini ye jumɛn ye o banna bi o to yira baya filɛ nin ye bɛɛ banna a la k'a sɔrɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ suratu mumtahina aya tan ni filanan iza jaaka almuminat a bɛ yen karamɔgɔw b'a yɔrɔ dɔn mais u banna kuranɛ na k'a to dessin gansan ma u bolo ten u ka misiriw kɔnɔ ee ala tigɛra ninnu na koyi hasidiya mana dusukun datugu walahi ala tɛ sɔn fɛn ka bɔ e da mun bɛ don mɔgɔ dusukun na u banna kuranɛ yɛrɛ la hayidara kama hayidara kɛlɛli kama u banna kuranɛ yɛrɛ la k'a kɛ hali n'a fɔ a tɛ yen ni dɔw yɛrɛ da sera a ma u ka misiri kɔnɔ hali u ka tafsiri la u b'u da pan aya kunna parce que n'u da turu a la hayidara de hayidara ka baaya ko a bɔra ala ka baaya la a kɛra hayidara ka baaya ye dɔnni bolo dɔnbaga dɔw nka ko hayidara ka baaya mɔgɔ ninnu hayidara ka baaya tɛ hayidara nana a sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ suratul mumtahina kɔnɔ aya tan ni fila silamɛ bɛɛ donna silamɛya la ni nin de kira ka sahaba tɛ yen mun ma nin baaya ta ka don silamɛya la kuranɛ kɔnɔ mais sedina ali y'a fɔ an ye dɛ diɲɛ laban bɛ se yɔrɔ min na kuranɛ bɛ to dessin dɔrɔn de ma kuranɛ kumakanw bɛ ban pewu ɔ cɛ minnu bɛ k'a ɲɛnamaya bi o de ye ansaru karamɔgɔ ninnu ye yarabi ala k'an n'aw dɛmɛ
wala min al islam illa ismuhu
fuseni ko silamɛya ti to dɔwɛrɛ ma fo n'a kɛra tɔgɔ gansan ye sedina ali de bɛ ka nin f'i ye koyi alehi salam sedina ali de bɛ ka nin f'i ye ko silamɛya ti to dɔwɛrɛ ma fo n'a kɛra tɔgɔ ye a ma kɛ tɔgɔ ye bi wa an kɔni ni yira an kɔni ye silamɛw de ye silamɛ jumɛn ye mun bɛ seli tɛ yan u y'o de fɔ an ye o n'i bɛ seli dɔrɔn k'i ye silamɛ ye seli de kɛra silamɛw bolo bi ko kira ko ko fɛn mun bɛ kafiriw ni silamɛw bɔ ɲɔgɔn na k'o de ye seli ye a sɔrɔ a ni mun selila dɔrɔn kɛfa i bɛ seli i bɛ gulɔ min i ye silamɛ i bɛ seli i bɛ si bari la i ye silamɛ i bɛ seli mɛsi lɛni mɔntelen don i denmuso kun na i ye silamɛ fa ye silamɛ a minizipu sere garidi mɔndo bɛ deni mun fana na ka silamɛ cɛw futinɛ ale fana ye silamɛ silamɛ don koyi mɛ silamɛ don mɛ bilahi kafiri ka kusa selila dɔw ye o caman bɛ yen fɔlɔfɔlɔ kafiri a kun tɛ maa kɔrɔfɔ fɔlɔfɔlɔ kafiri a kun tɛ maa tɔɲɔ fɔlɔfɔlɔ kafiri a kun tɛ se walimuso ma fɔlɔfɔlɔ kafiri ala a kun tɛ se maa ma maa mun ma s'a ma nk'an ka misiri kɔnɔna lajɛ bi. anw ka silamɛya kɛcogo lajɛ bi i k'a ni fɔlɔfɔlɔ josɔn wagati ta bilahi jogo sira fɛ i bi josɔn waati ta k'an ka silamɛya to yen bi a ɲamadentigi bɛɛ ti misiri kɔnɔ a mɛsi lɛni mɔntela a bɛɛ fa ti misiri kɔnɔ de dayisiw dalen don yen o ye musilamɛya ye dabalijugukɛlaw bɛ min k'u bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ u bɛɛ birilen t'a kɔnɔ yan silamɛya ma to tɔgɔ gansan ma dabalijugukɛlaw maa si den tɛ taa ɲɛ ni ne den tɛ a bɛɛ balalen tɛ misiri kɔnɔ yen aranze fɔlɔ ɛ eh, fuseni nin kɛra baara y'an bolo n'i da tura nin na i b'i sɛmɛ ala de la koyi walahi hasubunalahu wa ni'mal wakil maa tɛ se k'an bali nin fɔli la ala ka tiɲɛ a bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ fɔ de silamɛya tora tɔgɔ gansan ma yecogo gansan ka maka jalani forokiya dɔ ɲini k'a don yɛrɛ la halasi a banna yadɔ kibaru ba sama ala wolo amda i kunbere minɛ i ten biri a si fo a nɔ ka ye o de kɛra a ye yecogo bilahi haya t'a la nimisira la ɲɛ dɛ fo k'a ten fin n'o ten fin ne ka taa kinifu sawulanikɛlaw ɲininka bani olu ta jɛlen tɛ o yecogo silamɛya kɛra o de ye mɛ jogo min fɔra laɲini mun kɛra an bolo nin bɛɛ banna bi silamɛya tɔgɔ banna silamɛya an ka segin ala ma an k'an yɛrɛ di ni ala ye ma an k'a dɔn an ti to yan u kana aw nɛgɛn dɛ u kana aw nɛgɛn k'a fɔ ko ala b'aw jurumu yafa u kana aw nɛgɛn k'a kɛ seli kɛ fu ka ten kira ko selibaa kɛmɛ bɛ yen u ka seli ti bɔ hali u ŋɔnɔ na ka s'u kan ma bilahi o selibaa caman de b'an ka misiri kɔnɔ dabali dabalijugukɛla nk'olu de bɛ yen dɔw pilasi tɛ se ka ta o n'i y'a ta f'i ka sa i t'a sen fila alimami dɔw ɲin bi bɔ ka ban da hali harifuw tɛ se ka kalan tugun mɛ danfɛn tɛ jɔ o pilasi la n'i y'i jɔ u b'a f'i ye e jɔlen tɛ yan sini fo k'i sa i t'a sen fila n'i y'a mɛn i bɛ na misiri la nk'i bɛ na i sen de la n'u y'i sen fila funu k'a da i kun so kɔnɔ n'i tɛna seli ni mɔgɔ y'i ka so furancɛ kɔnɔna i n'a dabila o ninnu bɛɛ bɛ seli misiri la silamɛya banna a tɔ kɛra tɔgɔ gansan ye mɔgɔw bi ka faga bi n'o silamɛya kelen de tɔgɔ ye oh. ko jahadi an ka kɔrɔn fɛ o kelen de b'an bolo yen ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na ni silamɛya tɔgɔ ye k'olu nana silamɛya o tuma anw bɛ mun na yan o ye kerecɛn ye de ah, aw bɛ kɔfɛ o la dɔɔnin dɛ mali sigi kuma mɛnna dɛ ɛ kɔsa nin ne la aw bɛna k'aw bɛna silamɛya créer mali la silamɛya yɛrɛ tɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ ɲini don sinɔn silamɛya mun fɔra ni kira y'i kɔ don o dafalen bɛ anw bolo yan kul amantu bilahi suma istakim ala danaya kɔfɛ fuseni i tilen silamɛya banna yen a bɛɛ de nin silamɛya bɛɛ de nin ala danaya kɔfɛ i tilen fara walimuso la kana sinji tigɛ i tilen ni muso fila b'i bolo i tilen u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya banna yen alazina kalu rabuna ala suma istakamu ni wulibali ye dɛrɛ silamɛya ti to foyi la fo n'a kɛra tɔgɔ gansan ye wa anw y'o ye bi
masajiduhum kharabun min alhuda ko o don misiriw seyidina ali ko ten kharabun min alhuda ko o a binnen don ka bɔ kanda ma kanda t'a kɔnɔ bilahi ɛ mɛ kanda b'an misiriw kɔnɔ a ye misiriw lajɛ bi ala ka yɔrɔ c'est-à-dire ala ko misiri ninnu ye ala ta de ye a kana fɛn wɛrɛ wele ka fara ala kan a kɔnɔ mɛ an ka misiriw bɛ ten bi wa fuseni an ka misiriw tɛ ten bi mɔgɔ kɔrɔsɔ ka i miiri ka nkalonjugu dɔ da mɔgɔ dɔ la k'i b'a mankutu tiɲɛ k'a to i bɛ kira jɔyɔrɔ la minibaru sanfɛ ala mago b'o misiri la misiri jɔra ala ta de ka fɔ a kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw a ye bɔ juguman na a ye ɲuman kɛ k'a ka nɛsow fɔ aw ye k'a jahanama fɔ aw ye pour que a ka se ka jugumanw dabila nka kelen o misiriw kɛra ka mɔgɔw su ka kɛ jɛnɛya de kan bi ka mɔgɔw su ka kɛ namara de kan bi ka mɔgɔw su ka kɛ bezongonɛ de kan bi ko ala bɛ jurumu bɛɛ yafa wa k'o kelen tɛ koyi hali n'i sara jogo juguya kan n'i ma se k'a bila ko ala bɛ tila k'i bɔ jahanama kɔnɔ ka tila k'i don alijinɛ kɔnɔ fuseni n'o fɔra ne ye fo lahara ne tɛ walejugu dabila nin de bɛ ka fɔ an ka misiri kɔnɔ bi o ko tɛmɛnen kɔ waajuli yɛrɛ bilala pewu fo ka taa ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma n'o tɛ an ti lafiya thème banna thème bɛɛ kɛra maa kelen misiri kɔnɔ bi n'ale tɛ yen bi thème tɛ yen thème bɛɛ kɛra ale de ye nka mun ka bon sigi bɛ k'o de kan o de la an b'a fɔ ansaru a ye sabali aw kana muruti dɛ ko in bɛ aw de bolo mali tɔ bɛ aw de bolo ni aw murutira mali ko banna pewu bilahi aliyu la a ye sabali karamɔgɔ ye sabali min ɲini an fɛ n'an ye karamɔgɔ nɛninkan mɛn an ka sabali an k'a dɔn ala ye cɛ min di an ma nin ye kabako fɛn de ye ni nin ma kɛ an kan ka siga a la karamɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye jɔnnin jurumutɔ kɔ dɔw ye kira nɛni makankaw ye kira nɛni fo k'a fɔ k'a fa den tɛ ko ɲamaden don ala ka kira ma mais ala sɔnna bi fitininin de bɛ ka aw karamɔgɔ nɛni bi aw karamɔgɔ ma se ka faga a ma se ka bugɔ dɔw ye kira gosi fatɔ nalomaw k'u bɔ a la fo kira joli de kɛra ka pour que ka taa kira ye f'u ye kira joli de suivi ka taa ala ka kira ba sallallahu alaihi wasallam mais tɛgɛ tɛ se ka da aw karamɔgɔ kan mais u se fana ye kulo min u ka micro la a y'a t'u ka kulo sa a y'a t'u ka kulo jabate dɔw ka denbaya balo de bɛ nin na dɔw b'u muso furu nin na dɔw ka katikati bi d'u ma karamɔgɔ dɔgɔyali nɔfɛ wa dɔw yɛrɛ bi si clim kɔrɔ ni ayidara nɛni ye bi n'a mulu to yen o fana k'u da clim kɔrɔ dɔɔni n'u ye dɔɔni fɔ ayidara ma fiɲɛ dɔɔni bɔ clim dɔɔni b'u fifa alihamudulila an ka engrais tɛ wa karamɔgɔ y'o de fɔ an ye karamɔgɔ ko ale nɛni ye engrais de ye wa ala sɔnna bi fɛn o fɛn dara karamɔgɔ kan ni dɔ fɔra a ma sini o dugusajɛ min bɛ fara bonya kan a m'o sɔrɔ kunu mais min b'an tɔɔrɔ ala ka misiri kɔnɔ misiri ma jɔ kɔrɔmatigɛli kama e dalen t'i ta la wa i ta fɔ mɔgɔw ye ka misiri kɔnɔ kana maa kɔrɔmatigɛ mɔgɔw b'a mɛn o hakilitigiw de don n'u ye e ta mɛn n'u taara yɔrɔ wɛrɛ n'u y'o ta mɛn mhm. ni mun dara e la ka tugu i kɔ o t'i kɔ yen nɔ lahara don tiɲɛ tɛna bange yan mais an ti fɛ ka maa ye ninnu fɛnɛ kɔ o de ye baara ye yarabi ala kana an kɛ hasidi k'a misiri ninnu kharabun minal huda k'a binnen don ka bɔ kanda ma kanda kelen tɛ sɔrɔ a misiri kɔnɔ n'i taara k'i bɛ ala ka kuma lamɛn a misiriw kɔnɔ bi ala ka kuma t'a kɔnɔ mɔgɔ dɔ de tɔgɔ b'a kɔnɔ bi ala ka kuma t'a misiriw kɔnɔ dɛ a ye fara walimuso la a ye fara jɛnɛya la a ye dɔlɔmin dabila a ye namara dabila

o misiri dungew an'a misiri sigibaw k'olu de ye dugukolo bɛɛ la maa danni danni danjugu ye quoi c'est-à-dire maa jugu sharrul ard o don misiri sigibagaw ani o don misiri baarakɛbaw ani o don misiri sukanu k'o don de ye mɔgɔw la juguman ye o don bilahi maa jugu bɛ da olu de la fuseni n'anw de tun ye nin fɔ u b'a fɔ aa o tɛ seli fɛ u ye seli lagosi ko seli tɛ silamɛ sedina ali de ko ko o don o diɲɛ laban misiri sigibagaw ko maa si tɛ ala bolo mun ko ka go ala ye ka tɛmɛ o misiri mɔgɔw ɛ sedina ali b'a fɔ de nahjul balaga kɔnɔna na seli tɛ silamɛ ye dɛ bilahi seli tɛ silamɛ ye fuseni ala dɔ bɛ e muso nɔfɛ k'a tigɛ misiri aranje fɔlɔ tigi don bilahi i b'a dɔn i ye alimami yɛrɛ bila ka kuma fɛ ka dɛsɛ mais o aranje fɔlɔ n'a fɔra alahu akubaru janaba selila ka diya a heure sera mun heure sera seli seli fu de fɔra an ye an bɛna kibaru fɔ alahu akubaru hakili yɛrɛ tɛ ala la dɛ mun jɔn bɛ ne jɔyɔrɔ la n b'o sen kari cogo di ne bɛ kɛ alimami ye cogo di an bɛna alimami in faga cogo di falako in bɛ bɔ yen cogo di misiriw kɛsu joli b'a kɔnɔ an bɛ se ka an ka jakaritanin sɔrɔ cogo di mais ala yɛrɛ bɔra misiriw kɔnɔ pewu e ala bɔra a kɔnɔ dɛ ala tɛ nin misiri ninnu kɔnɔ ala banna nin misiri ninnu na o de la an y'a f'i ye seli tɛ silamɛya ye jogo de ye silamɛya ye seli b'a dafa de a ye seli bɛ silamɛya kɔnɔ de dɛ an b'a fɔ mais fuseni u ko ko an ko ko mɔgɔw ka se a ye na n'an ka kumakan kelen anw ko yɔrɔ min na n ko a ye seli dabila jɔn ko ka seli dabila ne yɛrɛ bɛ seli o misiri minnu bɛ ka jɔ ka ye mali fan bɛɛ ansariw fɛ halisa an bɛna taa misiri wɛrɛ kurunbonkari o tuma an bɛn'o jɔ ka dɔn de k'a kɔnɔ silima de bɛ lajɛ a kɔnɔ ten de bɛ turu a kɔnɔ ka ala wele bɛɛ ka seli mɛ seliw cogo de tɛ kelen ala bannen don seli cogo dɔw la mɛsi donna fa bɛ misiri kɔnɔ e bɛ taa mun fɔ ala ye minizipu tigi fa bɛ misiri kɔnɔ e bɛ taa mun fɔ ala ye misiri aranze fɔlɔ bari b'i bolo i ka lokasɔn na mɔgɔw kɛlen don k'a ta k'a kɛ bari ye gulɔ bɛ min a kɔnɔ dɔn bɛ k'a kɔnɔ musow ni cɛw bɛ fereke ɲɔgɔn n'a kɔnɔ o joli b'an ka misiri ɲɛfɛ

bɛzɛnkɔniya la ko seli bɛ e yɛrɛ bɔ namara la oh. ko seli bɛ e yɛrɛ bɔ kɔniyali la ko seli bɛ e yɛrɛ bɔ e karamɔgɔ bɔ nkalonjugu tigɛ la k'a oh. da maa wɛrɛ la ni seli ma e bɔ o la ala kan bɛ e ka seli ma seliji tɛ ka sigi e tɛ e ta in tɛ segin a kan mm. segin a kan seli mago bɛ jogo de la ni jogo bilala kafiriya ka fisa n'o seli ye. selitigi de ko ten ko seli bɛ mɔgɔ jogo ɲɛ a b'i bɔ jurumunko bɛɛ la a b'i bila ala ka sira kan siratul mustaqim a b'i kanda de ila siratil mustaqim ni ala n'e ka seli m'i kanda fo ka e ka seli y'i to tiriki tɔrɔkɔ gulɔjugu min na e ka seli to y'i tiriki tɔrɔkɔ wali nafolo dun na e ka seli to y'i tiriki tɔrɔkɔ fadenw dabali la walayi o seli ye danga de ye k'a ɲɛsin e ma u ko ne ti fɔ ɛ n'i bɛ seli a bɛɛ banna ɛ seli n'ale de ma fɔ bi ko o don misiri dungo ko maa dana jugu tɛ ala ka dugukolo kan min ka go ala ye ka tɛmɛ o misiri selilaw kan wa o misiri selilaw de b'an bolo yan dɛ ka mɔgɔw bila juguman kan ka mɔgɔw fatanu ka bɔ ɲuman bɛɛ ma k'u fili k'u bila juguman sira kan mɔgɔw bɛ don jahanama na ka bɔ a kana jigi tigɛ ala ka hinɛ na wa ala ka hinɛ fɛrɛlen don danfɛn bɛɛ ka mɔgɔw su ka kɛ koloko juguya kan hadisaw b'u bolo ko dɔ dɔ dɔ taatɔ tuubu ɲini o tigi taatɔ tuubu ɲini a ye maa bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn fa fuseni maa bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ko o tigi y'o fa k'a taara se karamɔgɔkɛ ma k'a k'o ma ko ne yɛrɛ b'a fɛ ka tuubi ɲini ee ko karamɔgɔkɛ ko mɛ ko e maa bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn fa e ko karamɔgɔkɛ ko e ka tuubi kɔni o ti minɛ k'a y'o yɛrɛ k'a kɛmɛnan ye a y'o k'a kɛmɛnan ye minkɛ a taamana k'a bɛ ka taa tuubi ɲini a sen kelen bi dugu dɔ in na a tɛna ani dugu dɔ a ye cɛ faga dugu min na n'o tɛ tuguni ko a bɛ ka taa kana ɲini dugu min na a ka surun o dugu de la k'a ni minɛ n'a ye ko ala ko ko ka a bila alijinɛ kɔnɔ k'a yafara cɛ ma mun kosɔn k'a bɛ ka taa ka taa tuubu ɲini mɔgɔ min ye mɔgɔ kɛmɛ fa k'i tugu ka maa kɛmɛ fa k'a sɔrɔ kuranɛ aya la ala b'a fɔ ko ni mɔgɔ min y'i tugu ka mumini kelen fa a b'i n'a f'i ye diɲɛ bɛɛ fa a bɛ tila k'a fɔ tuguni ni mɔgɔ min ye mumini faga i tugulen ko sara foyi t'o la fo n'a kɛra jahanɛmɛ ye ee mɔgɔ kɛmɛ kelen m'a bɔ fila m'a bɔ fo ka na mumini karamɔgɔba dɔ yɛrɛ kɛ k'a dafa ala tila k'o bila alijinɛ kɔnɔ ten o ye alinɛ yira n'a ta ne ne nin kɛra ne bɛ ɲuman kɛ ya ne ma maa kɔni fa nka n seko ye jɛnɛya min ye n b'o dabila maa fa n k'o bɛ k'i diminen de nka jɛnɛya o bɛ k'i lafiyalen de ala sɔnna ka mɔgɔ min ye mɔgɔw tɔɲɔ ka tila ka mɔgɔ dɔ tɔɲɔ k'o k'a kɛmɛnan yɛrɛ ala sɔnna ka yaf'o ma yɔrɔ min na ne ka jɛnɛya kɔni ka misɛn ye o kunfin b'o de analyse o o b'a dabila o bɛ wali nafolo tigɛ dabila tugun wa o bi dabalijugukɛ dabila tugun yɔ aw de m'a fɔ mɔgɔ ye o de la ala ko sedina ali ka kuma na a ko ko ala tigɛ bɛ bɔ misiri mɔgɔ ninnu na olu de bɛ ka wajulu kan ye bi ala ka hɛrɛ kan ye ah minhum takhruju alfitna aa a ko misiri dingɛ ninnu dɛ ko fitinɛ bɛɛ b'olu de ka yɔrɔ la wa anw fɛ yan mali la a bɛɛ bɔ yen de fitinɛ bɛɛ bɛ bɔ yen de silamɛw kana se ka bɛn silamɛw kana se ka don da kelen fɛ kunfinw ka fili a bɛɛ b'olu de ka misiriw kɔnɔ sedina ali de y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ wa a b'anw fɛ yan bi a b'anw fɛ yan bi dɛ kuma sugu bɛɛ fɔra ka diinɛ nɔgɔya anw fɛ yan ansaru y'a gɛlɛya ko fɛn bɛɛ ye jogo ye silamɛya bɛɛ bɛ se ka kɛ jogo anw y'a sɔrɔ a sɛbɛnnen don k'a bɛɛ ye jogo de kuranɛ kɔnɔ kira ma mankutu ko fila kɛ o a ma mankutu ni si ka sun ye a ma mankutu ni si ka seli ye a mankutura innaka la ala khuluqin azim wa kira yɛrɛ ko ko ciko fila t'ale la ni jogobaw dafali tɛ n'an y'o jogo bala an n'an y'o jogo bila an bɛ taa an bala jumɛn na e bi k'i bala o seli min yɛrɛ la n ko selitigi ko ko seli b'i bɔ konɔgɔ ni juguman bɛɛ lajɛlen na wala zikurulahi akibar i b'o kɔrɔ dɔn ko ala kosumani o de ka bon n'a bɛɛ ye ayidara nali y'an wasa koyi ni ayidara kun ma na bilahi an dɔw kun ti gulɔ bila parce que ala bi yafa an jurumu ma o n'a ma yafa diɲɛ na n'an taara lahara waatinin dɔ an b'o kɛ jahanama kɔnɔ koyi fute n'ala tilala a bɛ tila k'an ko kawsara la an bɛ taa kilimu kɔrɔ n'o bɛ ne kun na an b'a dabila ayidara ni ce an wasara ko wala zikurulahi akubar ko ala kosumani o de ka bon o tuma mɔgɔ min bɛ ala kosuma k'i i bɔlen kɔ misiri la n'i ko i bɛna jɛnɛya kɛ i ka seli binna aa i bɔra ka ala kosuma dɛ ala kosumala bɛ jɛnɛya kɛ ala kosumala bɛ sonyɛni kɛ ala kosumala bɛ mɔgɔ janfa seli b'i bɔ nin na mɛ anw ka misiri falen don maa janfala dɔrɔkutala gulaminɛla ninnu bɛɛ nisɔndiyalen don ko ala bɛ tila ka yafu bɛɛ ma wa ilayhim ta'awi al-khati'a wa jurumunko bɛɛ bɛ se bɔ olu de yɔrɔ a bɛɛ bɛ yakubaya olu de yɔrɔ
u bɛ maa bɛɛ tufa k'u bila u ka nin sira kan mɔgɔ min banna k'a fɔ a t'u ka nin sira waleya u b'a esaye k'a mangoya mɔgɔ ye seyidina ali y'a bɛɛ fɔ koyi u b'a esaye k'u tɔgɔ tiɲɛ ka nkalon da u la mun b'u mangoya ka mɔgɔw ban u la ah wa an y'a fɔli daminɛ hasbunallah u ye fɛn sugu bɛɛ kɛ depi an ko seli tɛ silamɛya ye depi a bɔra karamɔgɔ da don min na u ko an b'i ka wajulu jɔ fɔlɔ u y'a sisipan u t'a kalama ko ala ka daliba masa ka de sisipansɔn k'o ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ka bon hali perezidan ta ye bilayi a kɛra cogo di bi wajulu tigɛra ale ayidara min na mɛ bi n'ale tɛ foyi ti ɲɛnabɔ ee ala ta ye tiɲɛ ye ko ko seli tɛ silamɛ k'a sɔrɔ seyidina ali de y'a fɔ ni mɔgɔ min ko k'i bi don u n'u ni dungɔ cɛ a wuli kama dɛ ɛɛ a tɛ foyi dɔn a ma kalan diplɔmu t'a bolo ɔ diplɔmu bɛ mun bolo i ka diplɔmu ye joli fara seli jɔko naani kan mm, selifana jɔko naani e mun bɔra saudiya la i bisimila marahaban bika ɔ i nana mun d'an ma jɛnɛya dagara gulɔ kun haramuyalen don a fɔra min cogo sɔrɔl'o la jɔko selifana ye jɔko naani ye a kɛra saba ye walima i ka diplɔmu sera k'a kɛ fila ye wa ti ci fɛ diplɔmu ko tɛ nka ala ka diinɛ n'a y'a bɔlɔ sɛmɛ yɔrɔ min na danfɛn tɛ ala ka dugukolo kan hali makan tɛ dɛ hali n'i ye a mirabu ta k'a da i kunkolo kan a tɛ wuli mɛ an ma kuma jugu fɔ mɔgɔ ye o an ma kunfɛ kuma fɔ mɔgɔ ye an ma sogokan fɔ mɔgɔ ye an ye mun fɔ mun bɛ kuranɛ jɛlen kɔnɔ fɔra walimuso la o de fɔra mɛ ni mɔgɔ min ko k'i bɛ nin fɔ bi u bɛ ngara bɛɛ da i la pour que k'i ka elan bɛɛ pɛridi pour que k'a k'u sago ye nka a ti k'aw sago ye dɛ ka d'a kan anw tɛ aw ni dungɔ fɔ e ta tɛ mɔgɔ min nɛ o bɛ ne dungɔ fɔ abada lezi mun ye ala ta ye an b'o de fɔ wa jɔnw bɛ k'o de mɛn o de bɛ ka da o dusukun sinɔn nin sɔrɔ man di dɛ jamiyatul ansaridini ɲɔgɔn sɔrɔ man di nkalon tɛ nin jamakulu sɔrɔ hali an ka bamananw ko ten ko nkalon ti mɛɛn boli la nka nkalon min ye san bi naani sɔrɔ fara o nkalon la n'i ma se ka fara o kan i da de i k'a nkalon lajɛ ten e ka lakarili tɛ fɛn b'o la o e faw y'a lakari olu sara k'u to a lakari la e balolen bɛ mun ɲɛ o la i t'i ka ala ɲini k'o nkalon to yen o mana kɛ samɛri mun ye o mana kɛ bolitigi minnu ye o mana kɛ u ye nin bɛɛ fɔ bilayi selilaw minnu bɛ seli misiri kɔnɔ mirabu sanfɛ kira jɔyɔrɔ la ko ninnu tɛ foyi ye samɛritigiw kɔ ko bolitigiw don ala tigɛr'i la ɔ ni samɛriw bɛ jama se maa ma ni samɛriw bɛ nin ɲɔgɔn se maa ma e tɛ samɛriw tayɔrɔ dɔn de taa dɔ ta kɛ ayidara nana samɛritigi joli sɔrɔ yen ni jinɛ bɛ nin se maa ma taa jinɛ dɔ ta kɛ jinɛ bɛ maa joli la mali la yan mun bɛ nin se maa ma i b'a dɔn n'i ko n bɛ ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ hali i yɛrɛ t'a bɔ yɔrɔ dɔn wa ala sɔnna bi dɛ ni tiɲɛ in dɛmɛna u y'an kɛlɛ a kan u y'an nɛni a kan ka ese u b'an mangoya don o don n'u nana ni sitarateji ye ala bɛ na ni sitarateji ye mun ka girin u ta ye u ye fɛn bɛɛ fɔ y'a kana u lamɛn u ma kalan u ti fɛn dɔn aw minnu bɛ fɛn dɔn mun na mɔgɔw bannen don k'aw lamɛn a y'aw yɛrɛ ɲininka

na cili kɛ ninnu ma balawu ko ni fitinɛ na nin selila jugu ninnu ni alimami jugu minnu bɛ ka mɔgɔw waju ka bɔ ala ka sira ɲuman ma n na cili k'u ma fitinɛ ko la walayi hali u yɛrɛ t'a dɔn nin bɔra yɔrɔ min na ah atruku lhalima fihal hayrana walayi min maa muɲunen kɛ maa kunna sirilen ye o an bɛɛ kunna sirilen don an ka jamana filɛ nin ye cɛkɔrɔbaw filɛ yan san mun tun bɛ na fɔlɔ la ani san mun bɛ na bi mali la kelen tɛ an bɛɛ kunna sirila ɛ an ka kuranɛ kalan an ka san ɲini kuranɛ tɛ o dɔnnibaga jugu minnu bɛ ka ala ka ala ka kuma yɛlɛma n'olu ma bila pilasi la ala ti nɛɛma na jamana kɔnɔ a ye hinɛ fantanw la o dabila ala ka misiri kɔnɔ a ye jaga bɔ a bɔcogo la o dabilala ah, mɛ jaga bɛ fɔ o nɛɛma bɛ s'u yɛrɛ ma o bɛ d'u ma k'u k'o tila o tɛ s'a kɛyɔrɔ yɛrɛ la o dɔw bɛ bila pɔsi kɔnɔ silamɛya danna nin ma ten wa ala y'a balaw jigin an kan bi wa an yɛrɛ ɲɛ b'a balaw la an na bi hali an t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na sanjiko gɛlɛyara barika bɔra fɛn bɛɛ la bi an ka dutigi bɛɛ kunna sirila o sumalennin bɛ n'i sigi ten i b'a fɔ an ka taa foro la i b'a sumalennin sigilen a ye zankɛ maa ɲɛnama a bɛ bɛɛ fo nka a kun ti wuli fiyewu n'i y'a fo kuma bɛɛ a ɲɛ bilenlen don n denkɛ titi ɲɛ in lajɛ est-ce que i ɲɛ in tɛ ka fɛn ɛ a ye foyi t'a la maa nin y'a cogo ye ɛ ɲɛ cogo ye bilayi taramadali b'a kɔnɔ a sɛgɛsɛgɛ bilayi a b'a kunu n'u y'o kunu u bɛ si ka sunɔgɔ de burusi kɔni kɔnɔ gulɔ kɔni kɛra taa fɛn de u b'a min k'u fa tewu aw cɛkɔrɔbaw t'a dɔn sabiri a b'u bolo ji manani de la n'i y'a ye i b'a ko ji sase n'u nana su fɛ n'u y'u fa a la tewu u bɛ ɲɛgɛnɛ bɛɛ kɛ dilan n'a nɔfɛ bilayi o la n'i girinna k'i bɛ don i den fɛ yen a ɲɛɲini dɛ n'i girinna ka don i b'a sɔrɔ ɲɛgɛnɛ b'a la bilayi ɲɛgɛnɛ bɔnna dilan kan o cɛkɔrɔba koloko jugu mana dɛsɛ sɛnɛ ma ka dɛsɛ baara ma ka t'i ta kɛ arapɛri lamɛn ka t'i ta kɛ dɔnkili kolon lamɛn dɔnkili minnu lamɛnni haramuyalen don minnu b'i su ka kɛ diɲɛdenya kan k'i bɔ dugadenya la ala ka danga b'e kan

nabaw ma minnu n'u ma deli ka baya kɛ fɔlɔ lamɛnbaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ urun ta sababu ɲuman kun ye a seyidi sherif ibrahim haidara ka kalanden ye zumana kɔnɛ ni ka fara urun ansaruw kan ala ka san nataw jira an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen na